ocht gcinn a bheas ann idir anois agus mí Aibreáin, oíche Déardaoin chuile sheachtain seachas an seachtain ina mbeadh Lá 'le Pádraig. Ba mhaith liom a rá mar ag an tús go bhfuil an seisiún seo dhá thaifeadadh ag Teacht Aniar, fístaifeadadh, agus chomh maith leis sin go bhfuil TG4 dhá thaifeadadh. Má tá éinne anseo nach dteastaíonn uathu go bhfeicfí iad, is féidir libh an video a mhúchadh agus ní bheidh sibh le feiceáil so tá sé sin tábhachtach muna theastaíonn uaibh. Níl mé cinnte mar a bhaineann sé le le TG4 an mbeidh daoine le feiceáil seachas an cainteoir ach caithfidh mé é sin díreach a rá libh. Seo an chéad chaint mar sin as ocht gcinn a bheas ar siúl againn agus tá trí mhórthéama ann. An chéad téama ná an Ghaeltacht agus an pholaitíocht, an dara ceann cúrsaí éiceolaíochta agus an Ghaeltacht agus cúrsaí athrú aeráide agus an tríú théama ná gnéithe den Ghaeltacht chomhaimseartha. Ba mhaith liom anocht anois fáilte a chur roimh an chéad chainteoir a bheas againn, Conchúr Ó Giollagáin, sochtheangeolaí, agus tá an-chuid foilsithe ag Conchúr mar údar agus mar chomhúdar ar ábhar thar a bheith tábhachtach. Tá sé ina údar, comhúdar ar an thaighde ar an nGaeltacht don Staidéar Cuimhsitheach ar Úsáid na Gaeilge sa nGaeltacht in 2007, comhúdar ar an Nuashonrú ar an Staidéar a deineadh in 2015, rinne sé, mar le daoine eile, an iniúcadh ar an gcumas dátheangach sa nGaeltacht ina dhiaidh sin agus Beartas Úr na nGael chomh maith. Tá sé ina ollamh le taighde san ollscoil in ollscoil in Albain, Ollscoil na nOileán agus na Garbhchríocha, agus tá é féin agus grúpa eile díreach tar éis taighde den chineál céanna is a deineadh sa nGaeltacht in 2007 a fhoilsiú. san Albain maidir leis na Gaeltachtaí ansin. Staidéar a fuair an-chuid poiblíochta san Albain agus an-chuid cainte faoi. Mar sin, ba mhaith liom iarradh ar Chonchúr tús a chur lena chuid cainte. Beidh sé ag labhairt idir 20 agus 25 nóiméad, ansin beidh deiseanna againn plé a dhéanamh agus ceisteanna a chur. A Chonchúir.
Go raibh maith a't a Bhreandáin agus rínne mé an scáileán a'm anois. Anois, bhfuil sin soiléir? Ar an gcéad dul síos ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl go choiste Theacht Aniar as an tsraith seo a chur ar bun agus as cuireadh a thabhairt dhom féin labhairt libh ar an ábhar tábhachtach seo. Aithneoidh cuid agaibh na foilseacháin atá ar an scáileán seo, beidh mé ag caint ar smacht an stáit, smacht ar strae, agus aithneoidh sibh macallaí caint a thug Máirtín Ó Cadhain blianta ar ais. Agus beidh mé ag tarraingt as na léargais agus na tuiscintí agus as saothair eile atá luaite anseo. Tá, bogaim ar aghaidh, tá anois, tá struchtúr na cainte, beidh cheithre chuid leis an gcaint, suáilcí is duáilcí oifigiúlacht na Gaeilge, ansin an mharbhsháinn, treocht shóisialta i bpolasaí na Gaeilge agus ansin éalú amach as an tsáinn. Agus i ngeall go mbeidh mé ag déanamh critique ar pholasaithe Gaeilge agus ar pholasaithe Gaeltacht. Ba mhaith liom tosaí i dtosach leis na buntáistí agus na suáilcí, suáilcí coibhneasta, atá ag aidhmeanna oifigiúla na Gaeilge agus na buntáistí a tháinig amach astub sin ó bunaíodh an Stát. Tá aitheantas go luach cultúr agus sibhialta na Gaeilge, Is iomaí duine atá rannpháirtíoch, is rannpháirtíocht ilghnéitheach atá i mbeartais na Gaeilge. Déanann an Stát soláthar flaithiúil sna meáin, sna healaíona agus san oideachais agus cothaíonn na polasaí seo acmhainní intleachtúla, liteartha agus ina measc sin tá cuid den phleanáil chorpais is fearr atá ag mionteanga ar bith ar domhan. Agus chomh maith leis an bpointe sin faoin rannpháirtíocht san ilghnéitheacht cultúrtha atá in Éirinn, tugann na polasaí seo deiseanna foghlama ag gach réimse oideachais agus déarfainn go bhfuil cuid mhór againn anseo anocht i ngeall gur tugadh na deiseanna sin dhúinn. an Ghaeilge a fhoghlaim an chéad lá agus chomh maith leis sin tá meas fós in Éirinn ar na líonraí bisiúla teanga, darna teanga a tháinig amach as na hiarrachtaí sin. Ní mór a admháil chomh maith gur chuir na polasaithe Gaeilge sin fad le saolré na Gaeltacht, bheadh cúrsaí i bhfad níos laige ná mar atá siad mura raibh na polasaí sin ann. Ok, mar sin, go hachoimre mar sin, céard í an fhadhb? Bhuel, Tá mé féin i dtaobh an chothú in éagmais cosaint a thabhairt don phobal urlabhra Gaelach, is é sin, is é cothú oifigiúil na Gaeilge ar bhealaí atá neamhshóisialta agus neamhfhoirmiúil. shochaíoch. Tá airgead na Gaeilge dhá chaitheamh agus acmhainní dhá roinnt, beag beann ar mheasúnú a dhéanamh ar éifeacht na bpolasaí seo. Mar, an pointe seo atá ag Francois Grin sa gcaoi, an ndéanann muid measúnú ar luach an airgid a thagann as an gcaiteachas teanga? Go minic, bíonn aird in Éirinn ar an soláthar seachas ar an toradh, agus mar sin is beag aird a thugtar ag leibhéal an stáit ar bhisiúlacht na bpolasaí teanga. Agus tá, chuala cuid agaibh mé ag caint roimhe seo ar ghéarchéim na Gaeltachta, airím féin, i ngeall ar an, ar mharbháin na Gaeltacht, ar mharbh aisc an státchórais, tá teip na bpolasaí stáit á bronnadh anois ar an bpobal seachas ar an dream a dhearadh na polasaithe an chéad lá. So, i bhfianaise seo, céard é príomhdhúshlán do na Gael? Agus tá mise ag ceapadh ag go bhfuil go leor fianaise ann leis na háitimh seo a leanas a dhéanamh. Tá stát na hÉireann ag déanamh bainistiú ar dhul i léig na Gaeltacht seachas a bheith ag coinneáil tacaíocht shóisialta leis an nGaeltacht. Tá polasaithe agus pleanáil den Bhéarla atá éifeachtach i ngach paróiste in Éirinn, an Ghaeltacht san áireamh, agus tá na polasaithe a cumadh don phobal Gaelach, tá siad neamhábharach. den mhionlach teanga Gaelach atá ann. Agus eascraíonn cuid de na fadhbanna seo as folús fealsúnacht a thosaigh sna seachtóidí, sin tréimhse na hiar-athbheochana, agus as folús socheolaíochta, tá díréir idir an chaoi atá muid ag caitheamh airgid ar chothú na Gaeilge i gcomhthéacs creimeadh na Gaeltacht, agus i ngeall air sin tá an pobal spleách ar pholasaithe beagfhiúntais na bhForas Stáit faoi láthair, agus in ainneoin gur léiríodh cineál na géarchéime atá ann agus gur tugadh neart fianaise go raibh athrú treo ag teastáil, ní léiríonn an Stát acmhainn chomh mór sin athnuachan straitéise a chur i bhfeidhm. nó i mbeagán focal, tá forlámhas uilíoch ag polasaí Béarla in Éirinn, ag an am céanna is atá cur i bhfeidhm roghnach na bpolasaithe siombalach Gaeilge. An fabht struchtúrtha atá ann, agus feicimid é sin in impleachtaí na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus Acht na Gaeltachta 2012, agus. Go bharr modhanna oibre na Straitéise agus an Achta, creidim féin go bhfuil na Gaeil dhá n-earcú ina n-oidhe léig féin, agus tá seo ag tarlú i ngeall go bhfuil scaoileadh freagrachta ar bun ag an státchóras faoi láthair agus go bhfuil fochonrú nua-liobrálach á bhronnadh orthu siúd sa nGaeltacht atá sásta glacadh le freagracht dheonach. freagracht dheonach ag am éigeandála, ceapaim go bhfuil sé sin mí-mhorálta go polaitiúil. Seo freagracht a bhaineanns le gach duine, go háirid lucht na cumhachta in Éirinn. Éifeacht a bhí ag Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus Acht na Gaeltachta agus na forálacha a thaganns amach as, go bhfuil na modhanna oibre a bhaineanns leob sin a chur

Céard í an fhadhb shóisialta, agus cuireadh é seo i gcló, gabhfaidh mé thríd seo an-sciobtha ar fad sna staidéir éagsúla, tá's againn anois go bhfuil mionlach Gaelach fiú sa nGaeltacht féin, duine as cúigear a bhfuil cónaí orab i bpobal Gaelach, sé sin, baineann na Gaeil anois le pobail atá níos lú ná 20,000 duine. Fiú sna pobail dhátheangacha ard-dlúis Ghaeilge is mionlach i measc na hóige a labhraíonn an Ghaeilge go sóisialta agus tá an Béarla ina bhun go fíorchultúr na hóige gach áit, sa nGaeltacht nach mór. Tuigeann muid mar sin go bhfuil srian shóisialta ar Ghaeil i ngach paróiste Gaeltachta gan aon bhac ar aidhm shóisialta na mBéarlóirí aonteangach ná lucht cleachtaidh an Bhéarla agus i ngeall air seo go bhfuil labhairt shóisialta na Gaeilge neamhbhisiúil. Ní ghabhfaidh mé i bhfad scéil le seo, tuigeann muid anois go mbaineann mórchuid na limistéar sa nGaeltacht le catagóir C, na ceantrachaí inar cuireadh an t-aistriú teanga go Béarla i bhfeidhm agus mórchuid an daonra atá sa nGaeltacht oifigiúil baineann siad le catagóir C chomh maith. A luaigh Breandán i dtosach na cainte ansin an nuashonrú agus an toradh a tháinig amach as an taighde seo, tuigeann muid anois go bhfuil catagóir A, sin na ceantrachaí ard-dlúis Ghaeilge, go bhfuil ag goil i gcosúlacht le Catagóir B agus C. Tá Níl na polasaithe Gaeilge ag tabhairt cosaint do dhlús sóisialta na gcainteoirí Gaeilge agus is deacair thíocht ar aon phobal nó aon cheantar ina bhfuil pobail trí ghlúineach Gaelach in aon chuid den Ghaeltacht anois. Ag bogadh ar aghaidh ansin, ag breathú ar an iniúchadh ar an gcumas dátheangach, sin an léiriú ar an bhfadhb chumais, agus tá's againn anois go bhfuil éagothromas sa gcumas dátheangach i measc ghlúin óg na Gaeltacht, is é sin, tá cumas níos fearr ag cainteoirí dúchais na Gaeilge sa mBéarla ná mar atá acu sa gcéad teanga atá acu, agus seo an toradh ar an dátheangachas comhuaineach, nó len é a rá in abairt ghairid Ghaeilge, Laidin na n-óg, in ainneoin gur cainteoirí baile Gaeilge iad. Bogfaidh muid ar aghaidh ansin agus breathnóimid ar an darna cuid den mharbhsháinn agus mar a fheiceann sibh anseo tá mé ag ceapadh go bhfuil cúig ghné ag baint le marbhsháinn an phobail faoi smacht an stáit faoi láthair. Tá gné pholaitiúil, ceann eile atá sochaíoch, tá gné struchtúrtha, Tá cultúr idéeolaíochtúil a bhaineas le hábhar anseo agus ansin tá gné sochtheangeolaíochta a phléifeas muid chomh maith. Má bhreathnaíonn muid ansin ar an bpróiseas taighde ó aimsir Reg Hindley ar aghaidh, bhí leanúnachas áirid idir foilsiú leabhar Hindley. Amach as sin fuair muid gníomhaíocht pobail, mar shampla Pléaráca. Amach as an ngníomhaíocht pobail sin a bhí sa nGaeltacht, bhí an Stát sásta Coimisiún na Gaeltacht, an darna ceann, a chur ar bun agus foilsíodh a dtuarascáil 2002. Amach as sin bhí choimisiúnaigh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta, agus choimisiúnaigh an Stát staidéar cuimsitheach teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa nGaeltacht. So bhí leanúnachas áirid idir modhanna oibre gníomhaíochta sa bpobal, próiseas taighde agus an próiseas polasaí a bhí sa Stát, ach théis fhoilsiú an Staidéir Chuimsithigh, tháinig briseadh síos sa bpróiseas agus tá mé dhá rá sin i ngeall nach léir fós cén bhaint atá ag an Straitéis 20 Bliain agus Acht na Gaeltachta 2012 leis an bpróiseas taighde roimhe sin. Ní soiléir fós cén, cén bonn anailíse, cén bonn tuisceana atá taobh thiar den Straitéis agus den Acht. Mar sin, cén chaoi ar tharla an briseadh síos seo sa bpróiseas? Bhfuil lámh cheilte taobh thiar den díréir straitéise? Ab é an Stát féin, na státseirbhísigh agus lucht polasaí na Gaeilge a thograigh seo a dhéanamh nó an bhfuair siad comhairle ó dhuine eicínt eile nach raibh aon bhaint aige nó aici leis an bpróiseas taighde go dtí seo? B'fhiú, b'fhéidir, plé agus iniúchadh níos mó agus tiocfaidh mé ar ais ag an bpointe sin ar ball. An ghné shochaíoch ansin. Tá a fhios againn go bhfuil cuid mhór den phleanáil atá sa nGaeltacht, is pleanáil mhórtheanga i riocht polasaí mionteanga. Nuair a bhreathnaíonn muid ar thoradh an phróiseas, sin an toradh a thaganns amach as. Agus Eascraíonn seo as seachantacht an dátheangachais uaillmhianaigh nó aspirational bilingualism agus feicfidh muid ansin, sa gcomhthéacs sin, sa nGaeltacht fiú agus gach áit eile sa Stát, tá cúinsí Gaeilge roghnach agus ócáideach ach tá an Béarla riachtanach gach áit. An scoláire Brian Ó Curnáin Labhair sé féin air seo, thug sé féin mionteanga, mionteangú na Gaeilge i limistéir na nGael air seo. An struchtúr mar sin, an struchtúr leis sin díréir straitéise atá sa nGaeltacht agus lasmuigh dhe, tá sé, tarlaíonn seo i ngeall go bhfuil polasaithe Gaeilge bunaithe ar an rud a dtugaim earnálachas nó sectoralism agus déantar riaradh ar an earnálachas seo beag beann ar an aistriú teanga atá a' tarlú sa nGaeltacht.

a chliaint níos tábhachtaí ná stádas sóisialta an phobail. Agus gné eile den struchtúr earnálach seo go bhfuil gníomhaíocht teanga atá ann in Éirinn i ngeall go gníomhaíocht teanga stát, stát cheadaithe atá inti, faightear umhlaíocht don tseachantacht atá sna polasaithe stáit, go háirid sa nGaeltacht. Ag breathnú ar an gcultúr idé-eolaíochtúil atá taobh thiar de seo, feicfidh muid é seo sa na réimsí sainspéise atá ag lucht proifisiúnta agus lucht áineasa na Gaeilge, nó an dream a dhéananns conspicuous consumption, tá mé i gcuid

aird ar chultúr ar bhealach atá dífhréamhaithe ón gcomhthéacs sóisialta, agus teangachas, sin aird ar theanga beag beann ar phobal cainteoirí. Nuair a dhéantar an cultúr idéolaíochtúil seo a chros-síolrú leis an tsochtheangeolaíocht iar-nua-aoiseach nua-liobrálach faigheann muid cuid den léamh leamh ar phróiseas an aistrithe teanga as sin. Feiceann muid é sin sa dioscúrsa éidreorach atá ag idéolaithe na nuachainteoirí, díchonstráidiú ar aistriú teanga atá ansin go bunúsach. An gné sochtheangeolaíochta, mar sin, feicimid é sin sa tosaíocht do chultúr siombalach na bhfoghlaimeoirí, fiú san áit a bhfuil pobal urlabhra dúchais Gaeilge againn. Agus ní mór ceistiú géar a dhéanamh, céard iad na himpleachtaí don Ghaeltacht sa teannas idéolaíochtúil seo a eascraíonn as forlámhas idéolaíochtúil na bhfoghlaimeoirí Gaeilge? Bhfuil an bhunsraith dhá leagan faoi láthair don Ré iar-shochaíoch seo a bheas sa nGaeltacht seachas cúnamh a thabhairt don phobal atá sa ngéarchéim faoi láthair. Thug Fishman breis is glúin ar ais foláireamh faoi seo, thug sé féin aird, thug sé féin leisure time language use air seo seachas polasaithe teanga a bheith freastal ar riachtanais shóisialta an phobail urlabhra. An toradh air seo ar fad go bhfuil dí-luacháil oifigiúil ar bhonn limistéireach an phobail Ghaelaigh á dhéanamh, sé sin, is ionann sin agus glacadh leis an imeacht as, arís, seachas cúnamh a thabhairt don phobal. Tá seo an-chasta, níl sé i gceist agam a ghoil tríd, tá mé ag iarraidh meicníocht shóisialta an phróisis seo a thaispeáint anseo. Na pointí is tábhachtaí, tádar sa bhfáinne agus sa mbosca, an tá seo ag tarlú i ngeall ar an gcumhacht atá ag an aicme thagartha, sin an referent class, tá catagóir proifisiúnta ag lucht na Gaeilge chomh maith agus dar ndóigh tá grúpa sóisialta na nGael. Ach ba mhaith liom breathnú go speisialta ar an ról atá ag an aicme thagartha agus tabharfaidh mé míniú air sin. sin má tá mé in ann bogadh ar aghaidh chaill mé ansin é, mo leithscéal. So céard í ról na haicme tagartha mar sin? Seo daoine a bhfuil aird phoiblí orthu agus i ngeall air sin tá cumhachtaí acu múnlú a dhéanamh ar dhearcadh an phobail, roghnaíonn siad tosaíochtaí polasaí Tá cumhacht acu i gceapadh polasaithe agus bíonn éifeacht acu ar dháileadh maoine, go háirid an mhaoin phoiblí, agus déanann siad bainistiú freisin ar mhianta an phobail. An cinseal seirbhíse, an service ascendancy, a bhaineann le polasaí Gaeilge, tádar sin comhdhéanta den dream is cumhachtaí san aicme thagartha agus tugann an cinseal seirbhíse agus an aicme thagartha cúnamh don Stát cur i bhfeidhm a dhéanamh ar na beartais agus na polasaithe Gaeilge. Ach, i bhfianaise idéolaíocht cheannasach na bhfoghlaimeoirí teanga agus riachtanais na haicme tagartha, tá dhá cheist ann. Cá bhfuil daonlathas na nGael sna modhanna oibre seo atá ag an gcinseal seirbhíse, agus bhfuil an cinseal nó an aicme thagartha, bhfuil siadsan ionadaíoch ar an bpobal? Is b'fhéidir go bhféadfaí é sin a phlé ar ball. Bogfaidh muid ar aghaidh ansin agus breathnóidh muid ar an treocht sóisialta agus le cúrsaí na Gaeilge a chur i gcomhthéacs idirnáisiúnta, bhuel, cén áit a bhfuil cinniúint na nGael in Éirinn i gcomparáid le mionteangachaí eile agus tá diagnóis ábhara, agus bhí cur chuige nó anailís déanta air seo ag an scoláire Louis Jean Calvet, tá sé sa leabhar a chuir sé amach 2006, agus bíonn sé féin ag trácht ar suíomh, sin position, modh agus treo an tsealbhaithe. suíomh an tsealbhaithe, cén áit a bhfuil do theanga sa linguistic gravitational system, tá teangacha níos láidre ná a chéile, tá teangacha lárnacha agus teangacha imeallacha ann, mórchuid na dteangacha sa domhan faoi láthair, baineann siad leis an ngrúpa imeallach sin. Breathnú ar a raibh ansin, modh an tsealbhaithe, sealbhú ar an mionteanga, bhfuil sé dhá dhéanamh ar bhealach spontáineach nó spontaneous acquisition nó sealbhú eagraithe programmed acquisition so sealbhú spontáineach sin i dteaghlaigh, sa bpobal, sealbhú eagraithe sin i scoileanna nó i ngeall ar cúnamh institiúideach i gcúrsaí agus rangannaí ins na foghlaimeoirí. Agus ansin tá treo an tsealbhaithe, formhór na gcultúr mionteanga is cultúr dátheangach nó trítheangach atá iontu, so mar sin bhfuil an dátheangachas ingearach, vertical bilingualism, nó an dátheangachas cothrománach, horizontal bilingualism. Vertical, tá tú ag foghlaim teanga nach bhfuil ar an stádas céanna le do cheannsa, dátheangachas cothrománach, tá an dá an stádas comhstádas ag an dá theanga. Mar sin, bunaithe air sin, bhfuil muid in ann diagnóis a dhéanamh ar chúrsaí Gaeilge. Bhuel, céard í céard é suíomh an tsealbhaithe, mar sin? Bhuel, tá's againn, i ngeall ar an ar an taighde ar fad agus ar an taithí atá againn ar phobail na Gaeilge sa nGaeltacht, gur teanga imeallach faoi bhagairt atá sa nGaeilge le pobal beag urlabhra, níos lú ná 20,000 duine, mar a bhí mé a rá, agus an pobal sin ag goil thríd an aistriú teanga faoi láthair, in ainneoin buntáistí, tacaíochtaí agus suáilcí na bpolasaithe a luaigh mé i dtosach. Modh an tsealbhaithe, tá

is féidir a dhéanamh don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. So seo prognóis atá mé a dhéanamh i gcothú oifigiúil na teanga in éagmais chosaint an phobail urlabhra, sé sin, polasaí teanga don tsealbhú eagraithe seachas cosaint an tsealbhaithe sa bpobal, sna teaghlaigh agus sa bpobal. So mar sin, suíomh an tsealbhaithe Teanga imeallach, darna teanga, d'uireasa pobal dúchais urlabhra a bheith sa nGaeilge, bunaithe ar an status quo. Ní bheidh fáil ach ar an sealbhú eagraithe, programmed acquisition, agus gur treo an sin, sealbhú roghnach ingearach anuas, a bhaineanns le teanga lagstádais, mar atá mé ag rá ansin. Bogfaidh muid ar aghaidh mar sin. Bhfuil éalú amach ón tsáinn seo. Agus ní fheicim féin ach go bhfuil trí bhealach éalaithe amach as seo, ceann i lámha na bpolaiteoirí, ceann eile i lámha na státseirbhíseach agus ceann eile i lámha an phobail féin. Bhuel, ní féidir éalú as seo mara mbeidh lucht cumhachta, sé sin na polaiteoirí, sásta an ghéarchéim a aithneachtáil go soiléir, an mhíthreoir atá sna polasaithe a aithneachtáil agus treo, treo eile a athrú. Nó d'fhéadfadh státseirbhísigh shinsearacha a rá nó a chur ina luí ar na polaiteoirí go bhfuil fonn orthu féin athbhreithniú a dhéanamh ar éifeacht na bpolasaithe reatha, go háirid ar an rud a dtugaim 'neamh-optamachas', non-optimal, na polasaí neamh-optamach reatha, sé sin, is admháil mí-éifeacht na bpolasaí faoi láthair, nó go mbeadh an pobal féin sásta a mhíshástacht féin a léiriú go soiléir go pholaiteoirí agus go na státseirbhísigh chomh míshásta is atá siad faoin gcur i gcéill agus leis an mídhiagnóis oifigiúil i dtaobh na hÉigeandála. An cheist atá ann, An dóchúil go dtarlódh aon cheann acub sin faoi láthair, agus b'fhéidir go bpléifidh muid é sin ar ball. Le tíocht amach as an marbhsháinn seo, marbhsháinn na Gaeilge i marbhfháisc an Stáit, Is dóigh, agus luadh é seo cheana sa gcuid den Nuashonrú, nár tugadh cead a fhoilsiú an chéad lá, luadh aríst é i mBeartas Úr 2016, go mba cheart don Stát Coimisiún Éigeandála a bhunú agus iniúchadh a dhéanamh ar ról pholasaithe an státchórais san aistriú teanga sa nGaeltacht. D'fhéadfadh lucht ceannais sna rannóga stáit iarracht a dhéanamh cur ina luí ar cheannairí polaitiúla faoi riachtanais na pleanála sóisialta do na Gaeil sula mbeidh cúrsaí rómhall sa nGaeltacht á mbeadh lucht na n-eagraíochtaí stáit, na ranna stáit, sásta a bheith misniúil. ar an gcaoi sin agus dúshlán na bpolaiteoirí a thabhairt. Dhá nó trí nóiméad eile. Ok, tá mé ag teannadh chun deiridh anois, Bhrendan, go raibh maith agat. Céard is féidir leis na, tá botún cló ansin, céard is féidir na heagraíochtaí pobail agus Gaeilge a dhéanamh? Bhuel, tá mise ag ceapadh go bhfuil géarghá le beagán féincheistiú ansin faoin gcaoi a ndearnadh neadú orthu féin i modhanna oibre mí-éifeachtach nó neamhoptamacha an státchórais. Na hacadúlaithe, d'iarrfainn orthu féin sos a ghlacadh ón dioscúrsachas le beagán spáis a fhágáil ag an bpobal meabhrú go sóisialta ar a gcinniúint. Na coistí pleanála teanga, á mbeinn féin i measc na mball do na coistí seo, bheinn ag iarraidh dúshlán a thabhairt don státchóras faoin mí-éifeacht atá faoi láthair ann agus b'fhéidir go dtástálfainn iad le iarratas tástála mar atá ansin, d'iarrfainn orthu féin Scéim Labhairt na Gaeilge a bhunú aríst. Á mbeidís sásta é sin a dhéanamh, bhuel, bheadh 'fhios a'inn ansin go bhfuil fís shóisialta acu don Ghaeltacht. Ag tíocht ar ais ag an bpointe seo faoin láimh cheilte, is cuireann sé iontas orm nach nach ndearna iriseoirí tochailt níos doimhne air seo. Tá sé in am anois iniúchadh a dhéanamh ar an droim láimhe a tugadh do phróiseas an taighde ó 2007 ar aghaidh. Cén fáth ar seachnaíodh an fhianaise ar fad? agus cén fáth ar cuireadh próiseas polasaí ar bun nach bhfuil préamhaithe i dtuiscintí ar na dúshláin sóisialta atá ann? Cé thug an treoir seo don stát neamhaird a dhéanamh ar an taighde agus modh oibre nach mbaineann le géarchéim na Gaeltachta a chur i bhfeidhm? Céard is féidir leis an bpobal a dhéanamh ag an tráth seo, an pobal ag iarraidh tíocht amach as an marbhsháinn seo? Bhuel, feiceann sibh anseo, á mbeinn i mo chónaí sna pobail seo, bheinn ag cur brú ar na coistí pleanála teanga díriú ar na riachtanais sóisialta atá ag an bpobal urlabhra. Chuirfinn an bhéim ar. lonnaíochtaí, cén áit a mbeidh cónaí ar na cainteoirí Gaeilge seo? an bhfuil costas réasúnta ar na tithe? an bhfuil na polasaithe atá ann faoi láthair ag tabhairt tacaíocht do shóisialú Gaelach na n-óg i dteaghlaigh agus i bpiarghrúpaí Gaeilge? an bhfuil deiseanna fostaíochta ag cainteoirí Gaeilge? bhfuil acmhainní a chuireas le buntáiste socheacnamaíochta na nGael agus cumas comhoibrithe idir na Gaeil dhá gcothú faoi láthair. Chuirfinn aird ar riaradh daonlathach acmhainní na nGael agus bheinn ag cur brú ar an státchóras, beagán cumhachta atá ag na coistí seo, brú a chur ar an státchóras straitéis shóisialta seachas an modh oibre laissez faire san aistriú teanga, an straitéis shóisialta a chur i bhfeidhm. Is nóiméad amháin eile a Chonchúir le do thoil. Stopfaidh mé leis an bpointe seo mar sin. Le spáint go bhfuil na coistí seo sásta brú a chur ar an státchóras Ba cheart, agus ba cheart go dtabharfadh an pobal cúnamh do na coistí seo, agus is féidir é sin a dhéanamh trí dhiúltú le a bheith ag comhoibriú le hócáidí neamhurchóideacha Gaeilge a chuirtear ar bun in ainm na straitéise Gaeilge. Éirí as, siombalachas sa nGaeilge san áit a bhfuil géarchéim sa nGaeltacht, níl sin ach ag déanamh díluacháil ar an bpróiseas.
Go raibh míle maith ad, a Chonchúir. Caint, mar is gnáth, thar a bheith, thar a bheith spéisiúil. Leanfaimid ar aghaidh go díreach chuig plé agus ceisteannaí. Éinne atá ag iarraidh.